aw tulo bɛ wa fm de mankan la nin waati in na ka bɔ mali la bamakɔ an bɛ zeno media sanfɛ facebook ani youtube
araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ tali kɛ diinɛ na ani kibaruyaw la ani seko ani dɔnko la ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi diini walhayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ tɛmɛ sɛnden fiɲɛ suru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa tan na ani miniti duuru fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa tan ani fila la araul ulama fi diini walhayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la talamun

min ye jumada ula ye ni an tun ko lasiri cɛmancɛ farafin kalo an b'ale tile tan ni wolonwula la bi san ba kelen kɛmɛ naani san bi naani ni san duuru ala ka rasulullah sallam boli ka taa ka bɔ makan ka taa madina n'o ye hijira san ye araul ulama fi din wal hayat dɔnniba hakilina diinɛ la ani a yɛrɛ ka hadamadenya taabolo ɲuman i k'a dɔn k'a fɔ an ka kɛnɛ sigira ni jumadonba in na sa maa min bɛ an bolokɔrɔ sa o ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ ye n'o ustaz muhamad jawara ye misiri min n'o bɛ sira la fɔ ma n'o misiri i k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ waajuli kɛ yen n'o an ye ustaz muhamad jawara an ye a wele an ka na kuma fɛnba kan o bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye alkhamru wa adraruha nin fɛn cɛjugu n'o ye glɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ ani masiba ko minnu ani kɔlɔlɔ minnu n'o bɛ sɔrɔ nin fɛn jugu in na ni ala taala sɔnna hakili jigin bolo ma ni ala sɔnna a bɛna an hakili jigin n'o ustaz muhamad jawara ye an b'o de fɔ a ye sanga ni sanga hadamadenya an ka baara foyi tɛ fɛn min man ɲi fɛn man cɛ n'o y'a sɔrɔ an ka silamɛya diinɛ in n'a ma dɔ fɔ o la mɔgɔ sa bɛ se ka yɛrɛ tan ni an bila don inshallah n'a taara mɔgɔ bolo sa o ye marika danbele ustaz jawara salamu alaikum
n'i ye silamɛw y'u fo an ka nin kɛnɛba in kan ustaz muhamadu an bɛ ɲininkali fɔlɔ min sa ni an ye an bɛna ɲɛsin i ma ni y'a yɛrɛ ko ko walanda in bɛna munun fɛn kɔnɔ sa o de ye hawla alkhamri wa adrariha n'o ye glɔ ye ani kɔlɔlɔ minnu bɛ glɔ la ani a bɛ tɔɔrɔ min n'a b'o se hadamaden yɛrɛ ma an ka sigida kɔnɔ maa kelen ani sigi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɛɛ n'i ye foli kɛ o tuma na an bɛ dɔlɔ min yɛrɛ filɛ nin ye laɲini jumɛn b'a la a yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye sa ustaz muhamad inshallah asalamu alaikum an baden silamɛw an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye inshallah sheki musa baba dulɔ nin ko n b'a ɲɛfɔ i ɲɛ na dulɔ de ye kojugu bɛɛ lajɛlen ba ye Ka da alakira ka kuma kan sallallahu alayhi wasallam sabula n'i ye gulɔ min ka ban n'i sura a bɛ ko bɛɛ lajɛlen da yɛlɛ i ye hali i yɛrɛ k'i hakili to i la i tɛ sɔn min ma n'i ye gulɔ min ka ban i ja bɛ gɛlɛya o bɛɛ la i b'a bɛɛ kɛ tous les interdits a b'o bɛɛ autoriser e ye sabula e b'a ye autrement e b'a ye cogoya wɛrɛ la mɔgɔ tɔw b'a ye cogo min na k'u to normal la k'u hakili to u la n'olu bɛ se k'u yɛrɛ minɛ ka bɔ fɛn min na mais ni e kɔni sura ka ban e tɛ se k'o ye bilen tuguni e b'a ye cogoya wɛrɛ la mɔgɔ tɔw fana tɛ min ye sabula o b'a sɔrɔ e ni sitanɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo, hunn, o de kosɔn ko gulɔ ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ko kojugu bɛɛ lajɛlen ba don wa ale fana bɛ kojugu bɛɛ lajɛlen fana dayɛlɛ i ye wa miftahun likulli sharrin o de la an bɛ se k'a fɔ gulɔ min kɛra baara cɛjugu ye sanga jan kɔnɔna na ka mɛn silamɛya de sera k'a kɛlɛ ni alakira ka nali sababu sallallahu alayhi wasallam gulɔ ni kojuguba caman nka ikomi an mago bɛ gulɔ de la gulɔ ni kojuguba caman a bɛɛ lajɛlen carina ma baina ismail wa muhamadu ismail bin ibrahim ibrahima denkɛ ismaila ka bɔ o ka sanga kɔnɔna na ka na se muhamadu ma sallallahu alayhi wasallam nin kojuguba ninnu de carina o kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la gulɔ Muhamadu nalen alayhi salatu wasallam a fana ka silamɛya diinɛ daminɛna ka mɛn ka mɛn ka mɛn ka bɔ makan ka taa madina madina sigi de kɔnɔna na gulɔ nana ka na haramuya o kɔnɔna de la silamɛw kan n'o tɛ silamɛya daminɛna ka san tan ni kɔ caman kɛ k'a sɔrɔ gulɔ bɛ ka min a bilali de ka gɛlɛn kojuguba i kana dege a la o de ka fisa ka dege a la ye wallahi ala k'an kisi an balima minnu jarabira n'a ye ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an n'u ma ka lasegin fana nɔgɔya an n'u ye ya rabbal alamin o tuma na o sanga kɔnɔna na gulɔ min kɛra ko cɛjugu ye ka juguya ka juguya i n'a fɔ an yɛrɛ fana fɛ yan an ka laadala kow la gulɔ tun bɛ min cogoya min na fana silamɛya nana ni fɛn caman ye min bɛ se k'a to gulɔ yɛrɛ ni a bɛ se ka dabila mais a ma se ka haramuya un coup ayaw nana kuranɛ kɔnɔ dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin fo ka na se a haramuyali ma inchallah la mais i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na eh, nin ye masibafɛn ye mhm. eh, hali alakira sallallahu alayhi wasallam eh, a b'a fɔ kuma dɔw la ko almubiqat asaba ayiwa aw almuhlikat asaba c'est à dire fɛn min ni fɛn wolonwula min bɛ yen n'o bɛ adamaden yɛrɛ n'o b'i halaki mhm. i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a y'o fɛn wolonwula fɔ o fɛn wolonwula ninnu na gulɔ b'a la shurubul khamr gulɔ b'a la o b'a yira k'a fɔ gulɔ ye fɛn cɛjugu i n'a fɔ yɛrɛ min fɔ hiya umul khabais mais minnu fana bɛ an ka waati ninnu na sisan peut-être minnu bɛ adamaden bɔ a hakili kan o bɛ se ka kɛ fɛn caman ye dɔrɔgu ni hashishu ni ni mais Allahu ta'ala walima kira sallallahu alayhi wa sallam ale kumana gulɔ min kan yala olu fana bɛɛ bɛ don o hukumu kelen kɔnɔna na wa? In sha Allah o bɛɛ lajɛlen bɛ don o hukumu kelen kɔnɔ. Ni i ye Alakira ka kumakanw mɛn, i b'a k'a kumana bi de. Ka d'a kan Alakira alayhi salatu wa salam a ko, Alkhamru umul khabais wa miftahun li kulli shar a y'o fɔ an ye, an y'o faamuya. A sɔrɔla ka n'a fɔ an ye tuguni kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun qaliluha aw kathiruha. Fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ hakili jɛngɛ, n'a b'i bɔ i hakili kan k'o bɛɛ lajɛlen jatelen bɛ i n'a fɔ gulɔ wa gulɔ o gulɔ o bɛɛ ye haramu ye a ncinin an'a caman kɛra gulɔ kalite kalite ye y'a dɔn ala ye gulɔ dɔ gulɔ bɛ dilan ni fɛn minnu ye ala ye olu fɔ i n'a fɔ min bɛ dilan inabuji la n'o ye rɛzɛnji ye n'o bɛ bamayɛlɛma k'o kɛ gulɔ ye o nana kuranɛ kɔnɔ an y'o faamuya ani tamaroden minnu bɛ bamayɛlɛma k'o kɛ gulɔ ye o nana kuranɛ kɔnɔ an y'o faamuya mais fɛn fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ bi min fana tun t'o ye olu bɛɛ fana jatelen bɛ ka fara gulɔ kan parce que a bɛ mɔgɔ su o de kosɔn kira ko kullu muskirin fɛn fɛn n'a b'i su ka hakili bɔ a nɔ la o bɛ jate anw ka diinɛ kɔnɔna gulɔ ye wa gulɔ o gulɔ a ncinin an'a caman o bɛɛ ye haramu ye an ka diinɛ kɔnɔ bon maintenant diɲɛ laban tile in na a kalitew cayara sulifɛnw bɛ yen nin nɔ olu mugulama de don a bɛ foron a bɛ taa kunkolo sɛmɛ na a bɛ hakili bɔ yen sulifɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ bi olu pikirijilama de don i b'a kɛ joli siraw fɛ a bɛ mɔgɔ su hakili bɔ ka hakili bɔ yen sulifɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ bi olu sisilama don i b'o min i n'a fɔ u bɛ sigarɛti min cogo min na o fana bɛ mɔgɔ su ani eh, a jilama fana ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate gulɔ ka famille kɔnɔna la sabula a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ su

hakili b'o la c'est-à-dire an man ka tulonkɛ hakili la parce que ni e ye nin masiba fɛn min fɔ nin ye ni maa min dun kɛra kan a bɛna a fɔ yu'athir fil aqli yani sabula Umar radiyallahu an dulɔ in kɔnɔna na a ye alakira kumaɲɔgɔnya ani sahaba tɔw sabula dulɔ ma haramuya ni dulɔ dun ma haramuya o waati kɔnɔna na olu tɛna se ka haramuya mɔgɔ kan fɔlɔ aya mun fɔlɔ minnu nana na olu si ma haramuya mɛ ale de ko ani sahaba dɔw omari tun b'a la muaz ibn jabali tun b'a la ani jamakulu caman ka bɔ ansariw la u sera alakira ma k'a fɔ alakira ye ko allahumma arina fil khamri bayanan wadihan fa innahu mutlifatun lil mali wa muzhibatun lil aqli ko i k'a dɔn an b'a fɛ ala ka faranfasiya di an ma dulɔ in na sabula ni dulɔ ma haramuya olu tɛna se ka haramuya ka sariya boli mɔgɔ si k'a la O tɛ dulɔ min hadu b'a la n'i ye dulɔ min k'i minɛ sariya la ni bi seegin kan ka k'i la ɔ mɛ olu tɛna se ka sariya boli mɔgɔ si kan fɔlɔ fɔ ala ka na ni haramuyali ye ko sabula an filɛ nin an bɛ ka taa ta cogoya min na ko olu yɛrɛ ɲɛ b'a la dulɔ effet bɛ ka fɛn minnu kɛ fɔlɔ yanni ala yɛrɛ k'a haramuya omari ye nin fɔ ani sahaba dɔw ani muaz ibn jabali tun b'o la ani jamakulu caman ka bɔ ansaru la sabula a bɛ ka tiɲɛni kɛ olu yɛrɛ ɲɛ bɛ a tiɲɛni nɔ na min kɛ olu de kosɔn u fana ye ɲɔgɔn fana ka se alakira alayhi salatu wasalam

bɔn ka bɔ rezɛn denw na ani tamaro denw na aw bɛ sulifɛnw ta olu la k'olu dilan mɛ a bɛ garijɛgɛ ɲuman fana sɔrɔ a la a b'a commercialiser mɛ nin ma gulɔ haramuya nin y'a dilancogo fɔ an ye ani nafa min bɛ se mɔgɔw ma mɛ kuma in laban na ala bɛ kuma dɔ de fɔ yen nɔ liqawmin ya'qilun o mɔgɔw ka hakili sɔrɔ mɛ ala ma haramuya liqawmin ya'qilun mɔgɔ minnu bɛ hakili sabula ala ye nin kɛ an ye hinɛ de don mɛ parce que mɔgɔw degelen b'a la kojugu bɔn u ka commerce fana a bɛ fructifier ni nin de fana ye o waati wagati la parce que les gens étaient attachés à ça mɔgɔw tun sirilen b'a la kosɛbɛ a ka minni ka minni ka di arabuw ye o sanga kɔnɔna na dɔnku o tuma na a tun b'u nisɔndiya mɛ ala ko hakili a kana ɲinɛ o kɔ dɛ liqawmin ya'qilun mɔgɔw ye ne y'a kɛ aw ma garijɛgɛ ye aw bɛ nafa min sɔrɔ yiriden ninnu na k'a bayɛlɛma ka kɛ minfɛn ye ne ala ye nin kɛ aw ye ka tila k'a kɛ aw ye a ka hakili de sɔrɔ ni a ye sabula a kana a yɛrɛ to a bolo depuis nin yɔrɔ la ala ye kankari da yan liqawmin ya'qilun kuma aya yɛrɛ taara kuncɛ ni o de ye tiɲɛ don a bɛ suli fɛnw sɔrɔ a la a bɛ garijɛgɛ ɲumanw sɔrɔ a la nka a kana ɲinɛ hakili ko in kɔ dɛ hakili bɛ yen dɛ a y'a hakili to aw yɛrɛ la a ka nin kumakan in ta a bolo o tɛmɛnen kɔfɛ aya filanan min fana nana o kɔfɛ tuguni yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima mamadu u bɛna ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sabula nin y'a ye olu yɛrɛ gulɔ kɔlɔlɔw ye u dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ala ma haramuya fɔlɔ dɛ u ye olu yɛrɛ ye ɲɔgɔn regrouper de ka na alakira ma alayhi salatu wasalam yan'u ka se ala ye nin aya in jigin u b'i ɲininka gulɔ kibaruya la ani sobo k'a f'u ye ko nafa b'a la jurumu fana b'a la nka jurumu de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan sabula a bɛ mɔgɔ dama damani de nafa a bɛ mɔgɔ caman de tɔɔrɔ donc o tuma na n'i y'o jateminɛ i bɛ t'a sɔrɔ la depuis yen nɔ olu yɛrɛ ye gulɔ kɔlɔlɔw ye k'a sɔrɔ Ala yɛrɛ m'a haramuya fɔlɔ o de kosɔn o sera Alakira ma aleyihi salatu wa salam n'o tɛ n'olu tun ma tɔɔrɔ ye gulɔ la u tun bɛ taa mun ɲininkali kɛ Alakira la foyi k'a sɔrɔ a minni ka d'olu yɛrɛ ye mais olu yɛrɛ y'a ye tɔɔrɔ bɛ gulɔ la mais Ala m'a haramuya u kan u b'a la k'a min o tuma na u ye ɲɔgɔn dalajɛ ka taa Alakira fɛ ka taa nin kuma in fɔ a ye ɔ janni u ka se alakira ma ala ye nin aya in jigin alakira kan aleyihi salatu wasalam u bɛ n'i ɲininka gulɔ ni sobon kibaruya la a f'u ye ko sobon min filɛ nin ye ani gulɔ min min filɛ nin ye i k'a dɔn jurumu belebele b'a la nafa fana b'a la mɔgɔw ye nka jurumu de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan dɛ i b'a dɔn o aya in fana bɛ taa kuncɛ ni ala ka kumakan min ye musa n'a nana ka na i komi an mago bɛ gulɔ partie min na n jɔra yen nɔ mais mm-hmm. aya in bɛ taa kuncɛ min ye mm-hmm. la'allakum ala ala ko yubayyinu lahu lakum al ayati la'allakum tatafakkarun ne ala bɛ nin aya ninnu faranfasiya aw ye a dɔ la a n'aw taasi y'a ye ala y'u yɛrɛ de to yen fɔlɔ olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ gulɔ a tɔɔrɔ ka bon nin fila bɛɛ la olu de bɛna ka na gulɔ ɲininka taasi fana bɛ kɛ ni hakili de ye ni hakili de ye ni hakili i n'a fɔ dɔ in na i n'a fɔ dɔ in na liqawmin ya'qilun mais nin aya in fana bɛna kuncɛ yɔrɔ min na la'allakum tatafakkarun nin bɛɛ kuma kelen ye la'alla nin bɛɛ lajɛlen kuma kelen ye a bɛna hakili sɔrɔ sabula musa ni hakili ɲuman bɔra yen kaban dɔrɔn danfaraba tɛ hadamadenya ni baganya cɛ koyi wa ale ale ale ale ye min fɔ muhammad wa wa wa ismuhuma akbaru min akbaru min nafihima nafihima ɛɛ peut-être mɔgɔ dɔ bɛ se ka sanfɛla ye k'a fɔ ko peut-être ni mɔgɔ min taabolo kɛr'a ye e e b'a dilan walima i b'a feere walima i b'a min ayiwa k'a fɔ ko jurumu b'a la Jurumu in dɔrɔn tɛ o a dararu de ko don fana tɔɔrɔw b'a la tɔɔrɔw b'a la n'a ye manfa fɔ dɔrɔn n'a fɔra ko nafa bɛ nin fɛn in na dɔrɔn axe fana ye tɔɔrɔko de ye quoi i bɛ tɔɔrɔ se maaw ma i tɔɔrɔ se i yɛrɛkun ma en même temps jurumu fana b'i ɲɛ fana b'i kan bon adamadenya fana bɛ cɛn n'a ye ala de ye adamadenya bonya a ye adamadenya bonya ni hakili de ye sabula ala ye danfɛn caman dan mantonw baden min n'a fɔ an cogo mais ala y'anw de bonya ka hakili di an ma bon o hakili in de o de man kan ka keleku ka bɔ yen sabula ni hakili in bɔra yen dɔrɔn fɛn bɛɛ tiɲɛna an y'o de fɔ daruriyatul khamsu na hakili jɔlen b'a la ayiwa o de kosɔn ala ye fɔlɔfɔlɔ in fɔ a y'o kuncɛ ni a dɔ la a na hakili sɔrɔ a dɔ la a na taasi aya filanan na a n'aw miiri ne ala ye kɔni nin k'aw ye m'a haramuya aw kan fɔlɔ sa aw yɛrɛ ka kan ka hakili sɔrɔ aw yɛrɛ ka kan ka miiri parce que u yɛrɛ de bɛ kan ka wuli ka na ka na alakira ɲininka tan n'u ka Salalahu alaihi wasalam. wasalam, k'a sɔrɔ ala ma haramuyali jigin u kan fɔlɔ nin kɛra aya fila ye aya fɔlɔfɔlɔ in o bɛ bɔ suratu nahali kɔnɔna na n'i mago b'o la k'a daminɛ aya bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ka taa se bi bi wɔɔrɔ ni wolonwula ma aya filanan o fana bɛ kuma gulɔ in kan k'a daminɛ aya kɛmɛ fila ani aya tan ni segin ka taa se aya kɛmɛ fila ni tan ni kɔnɔntɔn ma ka bɔ suratul bakara kɔnɔna la o de fana bɛ kuma nin kan bon o fana mɔgɔ minnu fana taara ɲininkali kɛ Umar ibunul Hatab ani Muaz ibun Jabal ani jamakulu caman ka bɔ ansaru la sabula olu yɛrɛ ye gulɔ tɔɔrɔ sisan nɔ mais bɛɛ y'a sɔrɔ la silamɛya bɛ sen na mais gulɔ ma haramuya u bɛ seli u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ u ka bato bɛɛ kɛ mais y'a sɔrɔ u bɛɛ bɛ gulɔ min bon aya wɛrɛw nana o ye a haramuya ka bɛn sanga dɔw ma mais a ma haramuya yɛrɛ mutlakan aya wɛrɛ min nana o kɔfɛ o de y'a haramuya yɛrɛ définitivement o aya naani min b'an bolo an b'an ka laɲini sɔrɔ o aya ninnu kɔnɔna na bi izinilah insha allah wa liza masa allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ fi surati nisa ya ayuha alladhina amanu la takrabu salata wa antum sukara hata taalamu ma takulun wala junuban ila abiri sabil hata tagtasilu nka an bɛ jɔ yen nɔ ila ahiril aya nka ala mago bɛ fɛn min na anw mago bɛ fɛn min na yan nɔ ala ye kumakan min fɔ yan nɔ a ko ya aw mɔgɔ minnu dalen bɛ ala la a kana gɛrɛ seli la k'a sɔrɔla aw sulen don fo a bɛ ka fɛn min fɔ fo a k'o sidɔn o y'a sɔrɔ hakili tɛ yen o sɔrɔla min fɛ ɛɛ abudurahamani ibun awf a ye dumuni gilan silamɛw ye o y'a sɔrɔ gulɔ ma haramuya o kɛra ma bayna lasiri wal magarib lansara ni fitiri cɛ la u ye dumuni kɛ ka ban u nana ni gulɔ fana ye ka na d'u ma a nana ni gulɔ ye u ye gulɔ min sabula o y'a sɔrɔ a ma haramuya a bɛ i n'a fɔ ni Silamɛya bɛ sen na. ni walima Walima. un- un festin Tout à fait. euh, euh, alcool bɛna fara fɛn kan, les Alhamdulillah. boissons les boissons les boissons Donc maintenant o kɛra k'a dafa donc u ye dumuni kɛ u minna sisan nɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni u wasara ɔ fitiri nana ka na se k'u to yen seli kuma dun sera sahaba kelen gɛrɛla a bɛ seli n'u ye a ye fatiha kalan ka ban tuma min na a ye sura min d'a kan suratul kafiruna de don wa ala y'a jigin cogo min na bisimilahi rahamani rahim kul ya ayuhal kafirun la abudu ma tabudun Ala y'a jigin ten nɔ alakira kan alayhi salatu wasalam ɛɛ ale nana ka na gɛrɛ ale ko kul ya ayuhal kafiruna kelen kɔfɛ ka fatiya kalan a ko ya aw kafiru abudu ma tabuduna a ye ala ka aya yɛlɛma sabula hakili tun tɛ yen ala ko de mahamadu ma salalahu alayhi wasalam suratu kafiruna na ya aw kafiru ne tɛ fɛn bato aw bɛ ka fɛn min bato ale sulen ale y'a kalan ya aw kafiru ne bɛ fɛn bato aw yɛrɛ b'a la ka min bato sa kafiru dun bɛ ka jo de bato nin sura in yɛrɛ min fana filɛ n'o ye suratul kafiruna ye tuma min na alakira mahamadu salalahu alayhi wasalam n'a bɛ ka diinɛ lase n'u ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ka diinɛ in bila k'a ye ala kɛ ala kelen ye k'a sɔrɔ olu ka alaw ka ca donc o tuma na u bɛna bɛnkan dɔ signé u ni alakira cɛ u ka jɛ ka olu ka boli bato n'u ye san kelen kɛ k'olu ka boli bato u bɛ san kelen kɛ ka alakira fana ka ala bato ala ye nin sura in de jigin kira kan alayhi salatu wasalam a fɔ kafiriw ye ne tɛ fɛn bato aw bɛ ka min bato aw fana tɛ fɛn bato fɛn ye fɛn batobaga ye ne yɛrɛ bɛ ka min bato n'o ye ala ye sabula aw ka jow de b'aw bolo aw attachélen b'o de la kosɛbɛ donc o tuma na kuma bɛ taa kuncɛ ni min ye lakum diinukum aw ka diinɛ b'aw bolo waliya diini ne yɛrɛ ka diinɛ bɛ n bolo Jawara n b'i ka kuma tigɛ ayiwa yani i ka bɔ nin parenthèse kɔnɔ dɔrɔn sa n b'a fɔ sa nafaba min bɛ sura in yɛrɛ la i n'a fɔ suratul kafiruna ayiwa alakira salalahu alayhi wasalam b'a fɔ ko ni maa min n'i b'i da don o don i bɛ nin sura in kalan ayiwa min ye filaninkafo ye ala taala tɛn'i fatu o kan bada yɛrɛ min fɔ sa i y'o de fɔ ninnu bɛ boli bato filankafoya de don ni mɔgɔ min tora nin kan don o don i b'a kalan su o su da hali n'a kɛra siɲɛ kelen e tɛ sa filankafo la bada ala ayiwa o tuma na aw bɛ ka fɛn min bato anw t'o bato anw fana bɛ ka fɛn bato aw t'o batobaga ye o tuma na ale ye la min tigɛ ka bɔ a la la in dun bɛ bali de kɛ ni arabu sa ko la o kɔrɔ ko ayi linafi quoi linafi yani o tuma na sisan o bɛ bali min kɛ ale y'o bali yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la ka confirmer arabukan na donc n'i y'o tigɛ ka bɔ a la dɔrɔn o ye phrase yɛlɛmani o y'a kɛlen ye phrase wɛrɛ ye o kɔrɔ ne yɛrɛ bɛ k'a bato abudu o kɔrɔ ko ne de bɛ ka aw ka jo bato a dun ma jigin ten nɔ mais hakili tun tɛ ala ye kangari da ni hakili tiɲɛna o de bɛ na nin bɛɛ ye o de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen o de kosɔn kɔlɔlɔw b'a la o ye glɔ kɔlɔlɔ dɔ de ye b'a dɔn kuma ka jugu ka tɛmɛ fɛn kan i ka ala ka kumakan yɛlɛma kan wa man azlamu mimman iftara alalahi kaziban e k'a dɔn mɔgɔ min ka jurumu ka bon kosɛbɛ mɔgɔ min ye nkalon ta k'a da ala la ala m'a fɔ tan nɔ mais ale ta in tun ye glɔ de nɔ ye sisan a ye ala ka kumakan yɛlɛma ala don ala dun m'a jigin ten ala ye kangari da aw ye aw minnu dan bɛ ala la kuma in da aya in daminɛna n'o ye aw minnu limaniyara sabula limaniya in bɛ don hadamaden na dɔɔnin dɔɔnin de mɔgɔw ka limaniya ka bon ni ɲɔgɔn ye n'o ye a ko aw minnu limaniyara n bɛ aw de ma a kana gɛrɛ seli la fiyewu wa antum sukara k'a sɔrɔ aw sulen don fo a bɛ ka min fɔ fɔlɔ fo a k'o de dɔn bon ni ala ye nin kangari ɲɔgɔnnaw da kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ la musa o ye kobaw de ye dɛ naam ala b'a fɔ fɛn fɛn ma ijtanibuha la takrabuha i jija i kana gɛrɛ o la yɛrɛ de fiyewu i gɛrɛli yɛrɛ dɔrɔn de don o de la dɛ o de ye haramu yɛrɛ kɛlen ye i fɛ n'i y'a ko yɛrɛ fana kɛ tuguni dun
kɛra masiba wɛrɛ ye kɛra masiba wɛrɛ o de ye halaki ye ala k'an kisi ya rabbal alamin donc ala y'o ɲɔgɔnnaw caman kangari da kuranɛ kɔnɔ a ka ca n'an bɛ se ka a misaliya dɔw di aw ma i n'a fɔ ala b'a fɔ la takrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila aw kana gɛrɛ jɛnɛya la i k'a dɔn siratigɛ cɛjugu don ko cɛjugu don mun kosɔn sabula jɛnɛya fɛn dɔ bɛ taa bange a kɔnɔna na ala ma danni kɛ cogoya min na ya musa i b'a dɔn ala y'an dan cɛ ani muso inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu Inna akramakum inda allahi atqakum ne ala ye aw dan cɛ ani muso n ye aw dan k'aw kɛ siyaw de ye ani kabilaw nka min ka fisa aw bɛɛ lajɛlen dannen filɛ ni ala fɛ min ka fisa ni bɛɛ ye o de ye min siranna ala ɲɛ ala ɲɛ siran kɛra k'o fana kuncɛ ɲini ye nka ne y'aw dan k'aw kɛ siya ye n'i y'a ye ala ko ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la ni den sɔrɔla jɛnɛya in kɔnɔna na i bɛna yɛlɛma don mɔgɔw ka ɲɔsi la i bɛ mɔgɔw siya yɛlɛma sɔrɔ ala m'u dan ten a ala y'u dan cogoya min na u dan u dancogo sanuya k'u k'u ka siya ye mais jɛnɛya de bɛ se ka siya yɛlɛma sabula den dɔw bɛ wolo i fɛ i ka du kɔnɔ cɛ cɛ den tɛ mais silamɛya kɔnɔna a wolola k'a to furu kɔnɔ muso ye tulonkɛ kɛ misaliya la a ye jɛnɛya kɛ den sɔrɔla a kɔnɔna la den kɛra cɛ ta ye k'a sɔrɔ den tɛ cɛ ta ye a m'i ka ɲɔsi yɛlɛma ɔ mun de b'o se mɔgɔ ma jɛnɛya zina o de kosɔn ala ko k'an kana den di jɛnɛyakɛla ma azaniya la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima zalika alal muminin jɛnɛyakɛla cɛman tɛ dɔwɛrɛ ta ni jɛnɛyakɛla musoman tɛ jɛnɛyakɛla musoman fana tɛ don furu dɔwɛrɛ ma ni jɛnɛyakɛla cɛman fana tɛ ne o kɛ haramu ye muminu denw kan a kana den ɲumanw ta k'a di jɛnɛyakɛlaw ma a kɔlɔlɔ ka bon kojugu o kosɔn ala ko ka hala g a la walima ka musiriku a b'o de furu hɔrɔnden silamɛden ɲuman man ka di jɛnɛyakɛla ma ya musa kɔmi an to o fɛnkɛ kɔnɔna la tɛmɛni sen fɛ ala ko an kana gɛrɛ a la de i n'a fɔ a y'a fɔli min kɛ k'a kana gɛrɛ seli la la takrabu solata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun la takrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila la takrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan ni ɲɔgɔnna caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a kana gɛrɛ yatimɛdenw ka nafolo la fo ni ɲuman de i bɛ ɲuman miiriya min ta ka gɛrɛ nafolo in na n'i bɛna dunni kɛ ni a ye a ka kɛ ɲuman ye sabula ala bɛ ɲɛninkɛla dɔn ka bɔ tiɲɛninkɛla la maa minnu bɛ yatimɛdenw ka nafolo dun ni namara ye i k'a dɔn u bɛ ka tasuma de don u kɔnɔ wa sayaslawna fi nari jahanam u bɛna ɲɔngɔri kiyama jahanama kɔnɔ ni nafolo in nɔfɛ o fana ka ca bi koyi o caman de bɛ yen nɔ u bɛ ka fɛn min don u kɔnɔ u bɛ ka ka haramu tasuma de don u kɔnɔ e balimakɛ fatura ka yatimɛdenw bɛ e bolo kosɛbɛ e ye kɔrɔkɛ ye dɔgɔnin ye ayiwa ee istawlayta ala amwalihim ayiwa ala ɲɛ b'i la dɛ ala ɲɛ b'i la ala b'i kalama a b'i kalama wa li sababi zalika ala k' i ka hali kana gɛrɛ a la nin kɛlen minkɛ ko sahaba dɔw siran kojugu sheikh musa u taara ala kira ma alayhi salatu wasalam k'u bɛna ala kira ɲininka yasalunaka anil yatama o aya in jiginna nin de fana sababu la k'u bɛna ɲininka yatimɛdenw ka nafolo la nin kumakan in fɔli min ala y'a fɔli min la takrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan u ye yatimɛdenw ka dumuni yɛrɛ fara ka b'u ka dumuni na u siran kojugu mɛ dumuni tɔ tun bɛ to a bɛ kɛ tiɲɛni ye u taara ala kira ɲininka yan'u ka se ala ye nin aya jigin kira kan k'u bɛna ɲininka yatimɛdenw ka kibaruya la a ko ko i k'a f'u ɲɛna ko ɲɛni ɲɛni o de ka di ala ye ala bɛ ɲɛninkɛla dɔn ka bɔ tiɲɛninkɛla la a k'u ɲagami aw la aw balimaw de don i k'a dɔn minnu bɛ yatimɛdenw ka nafolo dun ni tiɲɛni sira ye i k'a dɔn u bɛ ka tasuma de don u kɔnɔbara kɔnɔ kiyama don ala b'u ɲɔngɔri jahanama kɔnɔ ka yatimɛdenw ka nafolo ninnu b'u kɔnɔ o desɔn k'i kana g la teriya kɔrɔ yɛrɛ ka bon nama y'a kunfi but ni amadu n'i ye f bɛ fɛn kɔni dun fɛn minɛ kɔnɔbara la mali to sa ala ye ba tun fara tuguni ka tila kɔnɔbara fɔ aw ka tasuma de dun kɔnɔ te ka gɛlɛn te ka gɛlɛn kosɔ ala k'u kana g ala k' i kana gɛrɛ fɛn fɛn na ko akiba ha ma min ma hma ala a ɲini fɛn min bɛ n'a ha ɲɛ yɛrɛ kan o dɔw bɛ yen nɔ n'a y'a jate minɛ i bɛ taa sɔrɔ ala bɛ tila ka yafa ma yɔrɔ dɔw la yen nɔ famani turra gayra bagin wala adin fala isma alayh o ye minnu haramuyara i n'a fɔ suratul mayida la ani suratul bakara la o kumakanw bɛ yen nɔ ala ye fɛn dɔw haramuya u ɲɛ kan mɛ o bɛ tila k'a daga i ye n'a sera halakili yɔrɔ ma i n'a fɔ lɛsogo ni jifasogo dunni i n'a fɔ joli minnu bɛ bɔ bagan kantigɛda fɛ joli bagan minnu kantigɛra ka faga boliw ye olu dunni ye anw ka haramu ye bagan min bɔra kulu sanfɛ ka bin k'a faga k'a kan kari a yɛrɛ ma o dunni kɛra an ma haramu ye min sara a yɛrɛ ma o dunni kɛra an ma haramu ye min sɔgɔra n'a sara o tuma na o fana dunni kɛra an ma haramu ye min fana bɛ yen nɔ n'a sɔgɔra n'an sera ka kɔn k'a kan tigɛ joona o sen t'a la donc ala ye olu minnu jate k'olu jate k'olu jate k'o haramuya fɛn minnu fɔ an ye kuranɛ kɔnɔna na mɛ ala bɛ tila ka n'a fɔ tuguni famani turra gayra bagin wala adin fala isma alayh N'a sera halakili da ma e ma dɔwɛrɛ sɔrɔ i y'o jufa sogo min sɔrɔ ou bien i y'o bolisɔn sogo min sɔrɔ k'i b'o dun jurumu t'i kan na i bɛ yafa ɲini ala fɛ o y'o bannen
ni ka bon ni ka bon ala bolo oui parce que nin fana n'an ko an bɛ taa nin ta fan fɛ musa ni valɛri kɛmɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min n'i ye nin kelen bɔ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga mɔgɔ min n'i ye nin den kelen bɔ k'i tugu ka nin kelen bɔ k'a kɛmɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga ni ka gɛlɛn ala bolo kosɛbɛ
nin kumakan in bɛ suratul mayida kɔnɔna na man katala nafsan biduni nafsin fa ka annama katala nasa jamiya wa man ahyaha fa ka annama ahya nasa jamiya maa o maa n'i ye nin kelen kisi diɲɛ kɔnɔ a kɛmɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ kisi ni mɔgɔ min fana n'i y'i tugu ka nin kelen bɔ k'a kɛmɛ i n'a fɔ i ye diɲɛ bɛɛ faga musa an bɛ kuranɛ aya wɛrɛ d'i ma yan nɔ min bɛ nin kumakan yɛrɛ fana sɔnji la ala ko de ale ye anw bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ nin kelen de la min nafsin wahida n'o ye an fa adama ye ka tila k'a muso fana dan ka bɔ a yɛrɛ la wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisa o kumana o kɔrɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔra jumɛn na ni den kelen mhm. o kumana a ye cɛ caman bɔ olu la o ni kelen in na a ye adama muso bɔ a la ka den caman bɔ an ba an ba hawa ye den caman bange filani kɔnɔya mugan a y'o de kɛ cɛ mugan ni muso mugan o kumana ala ye ni valɛri bonya O de kosɔn nin ka kan ni tangani ye an tɛmɛtɔla an tɛmɛna ni nin yɔrɔ in ye an t'a fɛ ka bɔ an ka mawudu in kɔnɔ kuranɛ de bɛ kuranɛ ɲɛfɔ ka taa inshallah donc o kumana an bɛ tɛmɛ ni an ka mawudu kɔnɔna ye o de kosɔn ala ko i kana gɛrɛ fɛn fɛn ni ala ko i kana gɛrɛ a la foyi t'a kɔfɛ ni tɔɔrɔ tɛ wa kazalik hikaya ani abina adam alayhi salam an fa adama fana ka kibaruya fana na ala b'a fɔ a n'a a furumuso hawaw ye fakula minha ragadan haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi shajara ala ye kangari da fɛn fɛn a kana gɛrɛ a la kana ni ɲɔgɔn caman bɛ kuranɛ kɔnɔ a kana gɛrɛ a la a jurumu ka bon kojugu de ya takuna mina dhalimin ne aw n'aw yɛrɛ kun tɔɲɔ takuna mina dhalimin aw de bɛn'aw yɛrɛ kun tɔɲɔ ne ta aw tɔɲɔ fɛn fɛn ka di aw ye a k'o dun ni ni ni ni ni arijinɛ in kɔnɔ c'est immense fɛn fɛn ka di aw ye fakula minha ragadan haythu shi'tuma a ka d'aw ye cogo min na haythu shi'tuma dumuni fɛn fɛn ka d'aw ye cogo min na wa a dumuni fɛnw fana a yiridenw fana u ka surun u la ala y'o fana fɔ an ye hali i tɛ tɔɔrɔ a nɔfɛ mhm. i tɛ eh, bere ni an bɛ bere ni eh, bɔ janbaw ta k'an ka yiridenw an banbaw nɔfɛ fo an bɛ yɛlɛ fɛnw sanfɛ pour que an ka se ka yiridenw sɔrɔ walama illa bi mashikati nafs walama an yɛrɛ ka yɛlɛ yiri sanfɛ ka duloki bɔ ka yɛlɛ ka yiridenw kari tɔɔrɔ tɔɔrɔ b'a la tɔɔrɔ b'a la mhm. mais arijinɛ kɔnɔ dun o tɛ yen o tɛ yen nin nɔ o Ala y'a surunya o la, i b'a sɔrɔ bi kulli suhula, Ala ko ten kutufuha daniya ya Sheikh Musa a tigɛli ka nɔgɔn kojugu a ka surun i la hali i dalen bɛ se k'a dun, unhun, izan o tuma na fɛn o fɛn ka d'a ye a y'o dun a kɔnɔ nka aw kana gɛrɛ nin jiri in na dɛ parce que Ala b'a dɔn fɛn min y'u sɔrɔ o jiri in de la, unhun, ɔ o tuma na i kana gɛrɛ a la yen dɛ i gɛrɛli a la de dɛ waqa'ta fil haram Adamu ye an ka Ala Adamu ye Ala Ala sɔsɔ a gɛrɛli jiri in de la, o kɛlen min kɛ a gɛrɛla jiri la tɔɔrɔ y'a sɔrɔ yen fa waswasa lahuma sɛyitani sɛyitani ka waswasu kɛr'u la o yɔrɔ de la n'u kun ma gɛrɛ a la dun o t'u sɔrɔ a conséquence kɛra mun ye tuguni u bɔli alijinɛ kɔnɔ ka na dugukolo kan ka na dugukolo kɔ kan hali fini minnu tun b'u la fini ninnu bɛɛ lajɛlen y'u bila parce que k'u ye ala sɔsɔ mais u tun bɛ sutura ni fini minnu ye f'u tun bɛ jiri furaw tigɛ k'o kɛ k'u yɛrɛ sutura fa asa adamu rabbahu fagawa
Kɔlɔlɔ de b'a kɔfɛ ala ko i kana gɛrɛ diɲɛ fɛn fɛn na Sheikh Musa ko i k'i yɔrɔ janya o de la n'i bɛ se ka boli boli yɛrɛ ka bɔ o kɛrɛfɛ maasuya n'o ye ala ko tɛ ye kojugu don kojugu don kojugu don parce que tɔɔrɔbaw de b'a kɔfɛ an tɛ se k'a ɲɛfɔ k'a s'a dan na karamɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka nin ɲɛfɔ k'a ɲɛ kosɛbɛ fo ka mɔgɔw wasa ala k'i kana gɛrɛ fɛn fɛn na akbar zulman o jurumu de ka bon kosɛbɛ Sabula ala bɛ yafa i ma fɛn dɔw la mais ninnu na tɔɔrɔ de b'a kɔfɛ i gɛrɛla a la dɔrɔn tɔɔrɔ de bɛ na hmm. bon haramuyali ye gɛrɛli de y'a la a kɛli o ye halaki de ala k'an kisi o kɛra sababu ye an fa an'an ba nana dugukolo kɔ kan hmm. qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala ya O tuma na a bɛna dugukolo kɔ kan a bɛ cun dugukolo kɔ kan e adamu ani furumuso hawa ani shɛtan a bɛɛ lajɛlen bɛna dugukolo kɔ kan mais n tɛna aw to yen ten nɔ a bɛ tila ka na arijinɛ kɔnɔ ni min ye ala bato n bɛna cidenw ci aw ma n bɛ kiraw ci aw ma ni n ye kiraw ci aw ma olu bɛ na ni ne ka cikanw ye ni mɔgɔ min n'i tugura olu nɔfɛ i bɛ segin ka na arijinɛ kɔnɔ tuguni ko o tigilamɔgɔ olu kana siran jɔrɔ yɛrɛ kana k'olu kan hmm. donc sabula n'i ye ala bato i tugura kira ninnu kɔ i ye ala bato ka ɲɛ i balola o kan ka sa o kan o tuma na ala bɛ tila k'i lana o arijinɛ kelen kɔnɔ tuguni hmm. bi darajati yaani mɔgɔ ka arijinɛw darajaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ala bato cogo bɛ ɲɔgɔn ɲɛ cogo min na ten a bɛ ten Donc o tuma na ni fɛn minnu bɛ yen nɔ ni Ala ko an kana gɛrɛ u la, o tuma na an k'an kɔlɔsi an kana gɛrɛ u la, n'an gɛrɛla u la kɔlɔlɔ de bɛ a nɔfɛ. Donc o tuma na Ala y'a fɔli min kɛ, o tuma na yaa ayuha lezina amanu aw minnu limaniyalen bɛ Ala la, laa takarabu sɔlata wa antum sukaara aw kana gɛrɛ seli la k'a sɔrɔ aw sulen bɛ, hata taalamu maa takuulun aw bɛ ka min fɔ fɔlɔ f'a k'o sidɔn. Ale ye Ala ka aaya yɛlɛma o y'a sɔrɔ a sulen don. ala dun ka aaya man ka yɛlɛma ɛɛ nin kɛlen min kɛ sahabaw caman bɛ yen nɔ minnu ye gulɔ to yen sabula ko ala ko k'aw minnu limaniyara hatta fo ka na se kuma min na seli tun bɛna kɛ kira ka seli wulila tun b'a fɔ aw minnu sulen don aw kana gɛrɛ seli la dɛ u tun b'olu bila u tun b'olu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ f'u ka ɲɛma tigɛ Sheikh Musa nin kɛlen dɔw y'a to yen pewu sabula hali nin yɛrɛ aaya nin m'a haramuya yɛrɛ complètement ko ne ko k'a kana gɛrɛ seli la de tuma min na aw sulen don nka minnu limaniyalen bɛ olu y'a to yen pewu ko ni ala ye nin bɛɛ fɔ nafa de t'a la an dun taara ala kira fana ɲininka dulɔ kibaruya la fana ka kɔn nin ɲɛ donc dɔw tun b'a min furancɛ jan u ni ɲɔgɔn cɛ seliw furancɛ jan u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ ka bɔ safo la ka taa se fajiri ma dɔw tun b'a min dɔw fana tun b'a min ka bɔ fajiri selilen na ka na se selifana na o waatiw furancɛ ka jan o b'a sɔrɔ u y'u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ se ka na seli hakili nana parce que n'i ye dulɔ min hakili bɛ voyager de parce que hakili bɛ yeli kɛ cogoya wɛrɛ de la i n'a fɔ mɔgɔ normal b'a ye cogo min na a tɛ kɛ ten kelen kelen tɛ kelen tɛ i b'a dɔn n delila ka nin baro bɔ kamalennin dɔ tun b'an ka foyer la n b'a laadi kɔmi o sigi kɔnɔna na an an bɛɛ bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an maliens damaw An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka baro kɛ yen nin nɔ ne bɛ to ka cɛnin ye a bɛ fɛn cɛjugu min n bɛ to k'a ladi nin don y'a sɔrɔla a minna kojugu ne y'a ladi min kɛ a ye dan tɛmɛ ne ko karisa kɔmi n tɛna se ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais ala y'a garijɛgɛ n'a yɛrɛ nin lamɛn a yɛrɛ bɛ se k'a faamuya ne ko karisa ko e fana e fana bɛ t'i yɛrɛ di nin ma tan cogo jumɛn na e fa ni ba b'i kɔ yen i bɛ t'i yɛrɛ di minfɛn cɛjugu ma tan cogoya la e dun bɔra ka na aventure de la tunga la ka na fɛn ɲini masaw ye ne b'i ladi kuma bɛɛ mais hali bi i ko i b'a dabila après hali bi i bɛ ka continuer ka o ko kelen in kɛ tuguni a y'i kanto ko e mori e yɛrɛ ye yeux clairs de ye o e yɛrɛ ye yeux clairs de ye o i y'a ye ne yɛlɛla ne yɛlɛ de ko wala k'e kelen bɛ sa i n'a fɔ dessin animé ko k'i ye t'i ɲɛ da gɔlɔngɔlɔnin na o yɛrɛ ye walanda dɔ di ne ma musa o yɔrɔ la ne yɛrɛ y'a faamu aa d'accord Ja fɛn tilennen olu b'o ye o gɔlɔnin de don fɛn dakɛɲɛnen olu b'a ye dingɛ de b'o la o sina ka ne yɛrɛ sɔn ten walanda la ten nɔ wallahi
huwa kana yaraka hakada a ɲɛ bɛ na cogo min na dɛ a ye ne décrit cogo min na dɛ a ɲɛ bɛ na o cogo de la parce que hakili ca ni na ka bɔ ko ne kelen bɛ n'a fɔ dessin animé ne yɛlɛlen min kɛ ko e taara n ɲɛ tɛ ne ɲɛ da gɔlɔngɔlɔnin na ko ne kelen bɛ n'a fɔ dessin animé a yɛrɛ bɛ yɛlɛ la ne y'a to yen ne bɔra ka taa baarakɛyɔrɔ la gulɔ de bɛ nin kɛ o kosɔn hakili c'est très important musa hakili mana bɔ yen dɔrɔn hali ala ka sariya yɛrɛ minnu bɛ yen a si tɛ wajibi ye i kan parce que hali n'i y'a mɛn nin fɛn fɛn fɔ ala bɛ nin fɔ nin ye haramu ye nin ye nin ye o ye mɔgɔ hakilimaw de ko ye
ayiwa ni hakili tɛ mɔgɔ min na dun fataw sen t'o la nalomaw sen t'o la lagalagatɔw sen t'o la denmisɛnnincininw sen t'o la taklifatu bɛ denkɛ bolo voilà donc maintenant kuma bɛ anw de nɔfɛ parce que hali sariya ka kow bɛ wajibiya mɔgɔ de kan

tellement que hakili ka bon a yɔrɔ la o hakili kelen dɛ o de danfara yɛrɛ fana bɛ anw ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ baganw bɛ ko caman kɛ i t'a sɔrɔ la ala ye fɛn minnu fɔ anw ye anw man k'o kɛ o sabula an ka fisa o ma a ye hakili kalifa anw na o de don hakili ye nɔɔrɔ de ye nɔɔrɔ don hakili ye nɔɔrɔ de ye donc o tuma na a ka kan an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu na fɛn min b'o o tiɲɛ o de ye gulɔ ye a n'a nasira o bon a ko o tuma na sobon fana b'o cogoya kelen de la sabula u nana ɲɔgɔn fɛ an ye aya min ta suratul bakara kɔnɔna na ka bɔ a kɛmɛ fila ni tan ni segin na an ka na se kɛmɛ fila ni tan ni kɔnɔntɔn ma yasalunaka anil khamri wal maisir marasi taara a tɔgɔ ma mais sobon bɛɛ de ko don a n'a nasira bɛɛ tous les jeux hasard
a bɛɛ b'a la a bɛɛ de b'a la
u bɛ nin ɲininka o de la a fɔ k'a tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan bon n'an y'a jateminɛ an bɛna a sɔrɔ la a tɔɔrɔ ka bon aya laban min bɛ yen n'o bɛ kuma gulɔ kan o bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ min kɛ a n'a bɛ min don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o sɔrɔ aya kɔnɔna na o de aya kelen yɛrɛ fana de ye gulɔ yɛrɛ fana haramuya o de aya kelen fana ye sobon yɛrɛ fana haramuya

k'a jira dɔrɔn k'a fɔ ko gulɔ ye haramu ye i bɛ nin aya in de ta nin de b'a bɛɛ ɲɛfɔ k'a ban pewu sinon gulɔ nacogo ka ca kuranɛ kɔnɔ n ye k'an to Côte d'Ivoire sous région mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye waajuli dɔ kɛ ni fɛngɛ dɔw ye ni aya dɔw ye Musa aa nin ye kabako ye dɛ nin ye kabako ye dɛ anw m'a faamuya ten cogo si la ko wa ko minnu b'a fɔ ko gulɔ tɛ min ko gulɔ bɛ min k'a bɛ min ni hakili de ko parce que ko hali gulɔ bɛ min arijinɛ kɔnɔ ya subhanallah non sisan nin nɔ an bɛ diɲɛ ko kuma de la e bɛ taa lahara ko kuma ta k'o fɔ an ye cogo jumɛn na fɔlɔ ala ye lajali fɛn dɔw de labɛn ka di silamɛw ma i kana mɔgɔw encourager jogojuguya la ala b'u laja de ni minfɛn dumanw ye lazata lisharibin k'o di arijinɛ kɔnɔdenw ma k'u nisɔndiya n'a ye sabula arijinɛ kɔnɔna bɛɛ ye damu de ye Sheikh Musa a ye kɔɲɛw da yen nɔ anhar min asal diji kɔɲɛ ala y'o di u ma anhar min laban nɔnɔ kɛnɛ kɔɲɛw ala y'o di arijinɛ kɔnɔdenw ma alkawsara kɔji ala y'o di u ma anhar min khamr ala ye kɔɲɛw di u ma arijinɛ kɔnɔ minnu ye gulɔ kɔɲɛw ye mɛ es o dulɔ ni yan ta yɛrɛ fana kelen ye n'a fɔra su ko cogo min na fi ma la a wala wala u dun sa wala hata ala la basa i b'a tɔgɔ de mɛ ten dɔrɔn mɛ bɛ cogo min tɔgɔ dɔ fɔlɔ fo ka se ye ka ala ɲini kɛ damu de ye ka di arid kɔnɔdenw ma o mɛ ala dulɔ yɛrɛ fana Manamanakan tɛ fɔ o gulɔ kunna dɛ i t'o gulɔ min k'i o b'i su jango i ka manamanakan fɔ o de la f o de la kelenw tɛ bon i t'o gulɔ min fana k'a fɔ k'i be mɔgɔ bugɔ unhun i t'o gulɔ min k'i be mɔgɔ neni i t'o gulɔ min k'i be taa binkanni kɛ i t'o gulɔ min k'i be kojugu kɛ sinon mɔgɔ o mɔgɔ be yen nɔ n'a sɔrɔla n'o hakili dafalen don o bi ban ko dɔw ma mais n'a ye gulɔ min a b'a kɛ oui o b'a sɔrɔ a sura ka ban oui ɔ parce que hali n'i y'a ye mɔgɔfagala ye a ja be gɛlɛya mɔgɔfaga la o b'a sɔrɔla a t'a yɛrɛ ma de o o b'a sɔrɔ a dorogelen de don n'a dorogelen tɛ a tɛ se k'a kɛ sabula ala ye hakili d'a ma hakili de y'a ka arme ye o de b'ale kɔlɔsi a kana nin kɛ nin ma ɲi dɛ n'i ye nin kɛ kɔlɔlɔ b'a la nin ye jurumuko ye nin man ka kɛ mais n'o tɛ yen dun walima nin ma ɲi danbe ma tous les coups sont permis donc gulɔ de b'o kɛ donc sisan nɔ n'an ye jateminɛ kɛ nin ko ninnu na waajuli man ka kɛ ni nin yɔrɔ ninnu ye wa fana tuguni u bɛ wajuli kɛ ni aya dɔ fana ye musa jumlatan ni min bɛ na ni dumuniw bɛɛ lajɛlen ye ani minfɛnw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye kulu washrabu wala tusrifu ila akhiril aya isbiru wa sabiru hatta ila akhiril aya a ye dumuni kɛ a ka minni kɛ mais k'a kana dan tɛmɛ ko ala ma minfɛn bɔ minfɛn na ko ala ma dumuni bɔ dumuni na ko ko ala ko an kana dan tɛmɛ de ko n'an ye dan tɛmɛ ko o ko la ko tɔɔrɔ de b'an sɔrɔ o la mhm. wajuli man ka kɛ ni nin o mhm. mais anw bɛ se k'a faamuya cogoya min na innal halala bayyin wa innal harama bayyin halala ye fɛn minnu ye n'a fɔra dumuni fɛnw jumlatan o ye dumuni bɛɛ lajɛlen ye mais silamɛ ka kan ka min dun o ɲɛfɔr'i ye o min ye e ma halala ye b'o dɔn min fana ye haramu ye minfɛnw na o fana fɔr'i ye o

i bɛ nin aya in ta ya ayuha lezina amanu inamal khamru wal maisir fo ka taa se aya laban ma n'o bɛ suratul maida kɔnɔna la ala bɛna mun f'o la aw maa minnu limaniyalen bɛ ala la o fana taara ni limaniya jɔnw ye aw minnu limaniyara sisan y'a dɔn aya aya nin nin min filɛ nin ye an bɔra aya min kɔnɔ sisan o fana daminɛna ni ya ayuha lezina amanu la taqrabu salata nin fana daminɛna ni ya ayuha lezina amanu aw minnu dalen bɛ ala la inamal khamru i b'a dɔn limaniyajɔn ye mɔgɔ min yɛrɛ ye fɔlɔ wa, unhun, mɔgɔ min yɛrɛ dalen bɛ Ala la fɔlɔ, mɔgɔ min dalen b'a la ko lahara fana bɛna kɛ, un, mɔgɔ min dalen b'a la ko mɛlɛkɛw bɛ yen, mɔgɔ min dalen bɛ kuranɛ la, mɔgɔ min dalen bɛ kira ka kumakan na, mɔgɔ min dalen bɛ latigɛ la a hɛrɛ n'a bɔnɛ, o de ye limaniyajɔn ye o, ɔ mais ni nin limaniya yɛrɛ t'e la fɔlɔ dun, e dalen tɛ nin si la, unhun, donc kuma in tɛ se k'e nafa o. donc kuma in bɛ limaniyajɔnw de nafa, e yɛrɛ ko ma fɔ a la o, e ko ma fɔ a la fɔlɔ yɛrɛ donc o tuma na minnu dalen bɛ Ala la i dalen bɛ kira la i dalen bɛ mɛlɛkɛw la i dalen bɛ kiyama jɔ don na i dalen bɛ arijinɛ na i dalen bɛ eh, eh, jahanama la k'a fɔ k'o bɛɛ bɛ yen i dalen b'a la k'a fɔ ko ala kira ye ala ka ciden ye i dalen bɛ ninnu na i dalen bɛ latigɛ la a hɛrɛ n'a bɔnɛ ko i k'a dɔn gulɔ ani jeu hasard bɛɛ sobo n'a nasira yɛrɛ bɛɛ ɲuman t'a la dɛ sobo n'a nasira yɛrɛ bɛɛ ani josɔn ani kalafili ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɔfɛ de ye nɔgɔ de nin bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔ de ye ka bɔ sɛtanɛ ka nɔgɔw la fajtanibuhu a ye distance ba don aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a yɔrɔ janya a la kosɛbɛ hali a kana gɛrɛ a la sabula n'i gɛrɛ a la gɛrɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ t'o fɔ bamanankan na gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛ na ni mun ye muru la sɔgɔli tɛ mhm. n'i ma gɛrɛ a la dun a tɛ se k'i sɔgɔ o tuma na o de kosɔn ala ko k'i ka distance ta kɛnɛjanba don i ni nin fɛn ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'i degera ninnu na a bilali ma nɔgɔ dɛ y'a mɛn n'a fɔra ko i y'a ta ah. i donna i donna de n'i ma don n bɛna f'i ɲɛna gɛrɛli a la ala kira ye kangari da a la a kɔlɔlɔ fana bɛ yen nɔ an da bɛ se o fana ma inchallah o tuma na a ko aw minnu filɛ nin n'a b'a fɛ ɲɔgɔn kɔniya ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ ne ka dimi e kɔrɔ yɛrɛ ka di k'e kogoya n ye n t'a fɛ k'i ye n t'a fɛ k'i tɔgɔla kuma yɛrɛ mɛn a bɛ sɔrɔ nin fɛn ninnu de fɛ k'i k'a dɔn ko ni aw b'a fɛ diminkɔrɔ ɲɔgɔn ka don aw dama ni ɲɔgɔn cɛ ka aw ko goya ɲɔgɔn ye k'aw nege bɔ ɲɔgɔn na a bɛ sɔrɔ gulɔ nɔfɛ ani jeu hasard a b'aw kɔ don ala kosuma parce que o b'a sɔrɔ la kuma bɛɛ hakili yɛrɛ tɛ yen wa yasuddakum an zikrillah n'i y'a mɛn i bɛ ala kosuma i hakili yɛrɛ hakili hakili ye hakili yɛrɛ tɛ yen wa ani salati i bɛ ɲinɛ seli yɛrɛ kɔ hmm. n'u sigira sobon na n'u sigira gulɔmin na seliko kuma tɛ se ka fɔ yen hmm. ala kosuma kuma tɛ se ka fɔ yen nɔ hmm. o b'a sɔrɔ hakili bɛ fɛn wɛrɛ de kan o bɛ ka fɛn wɛrɛ ye e mɔgɔ min bɛ normal la e tɛ ka min ye o sanga kɔnɔna na donc o tuma na n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ an b'o min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ camanba de ka wari bɛ minɛ ka fara ɲɔgɔn kan sobon na k'a di mɔgɔ kelen ma donc minnu b'a organiser olu b'o mɔgɔ kelen bolo lasɔn olu b'a tɔ k'u ka jufa kɔnɔ donc nin de y'a haramuya yɔrɔ ye musa dɔw ka du taara nin na sobon na dɔw ka du taara gulɔ la k'a feere k'a bɛɛ dun ka musow ni denw to maɲumantɔko la a kɔlɔlɔ bonya fɛ ala ye kangari d'an ye ni aya in de nana ni gulɔ yɛrɛ ni sobon yɛrɛ haramuyali ye ko hali a kana gɛrɛ a la kuma tɛ k'a kɛ i gɛrɛla dɔrɔn i donna haramu na a kɛlen o ye halaki ni ta tiɲɛ ala k'an kisi yɔrɔ ma donc o kosɔn ala ko n'a b'a fɛ ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ o tuma na o bɛ sɔrɔ gulɔ fɛ a bɛ ɲinɛ seli kɔ a ko bɛ goya ɲɔgɔn ye a ka nafolow bɛɛ bɛ tiɲɛ hakiliw bɛ tiɲɛ a bɛ n'a fɔ ni sɛtanɛ ka eh, jan dɔw don adamaden sɛtanɛ ka jan de ye nin ye sɛk musa min makayidi sɛtan naam n'a ka di n bɛ kisa kelen d'i ma nin yɔrɔ in na barisisa tubabu mori tun don a ye ala bato san kɛmɛ fila ani san mugan a bɛ ka ala bato ala ye bonya caman k'a ye mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ kabakoya a la aa ala nin bɛ k'e sɛbɛkɔrɔ bato koyi nin ye bato jɔnba ɲuman de ye ala ko mɛlɛkɛw ma i k'a dɔn nin min filɛ nin ye a ka labangoya o ye tasuma kɔnɔna ye dɛ a bɛna laban tasuma de kɔnɔ barasisa sitana y'o mɛn a fana wulila sisan nin nɔ a bɛna barasisa in kama sabula a bɛna a bɛna ka jan da la i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na o jan minnu filɛ nin ye ni o jan kelen n'o y'i sɔrɔ dɔrɔn n'a ka jan kelen y'i sɔrɔ jan tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ déclencher o kɔfɛ a bɛɛ ni kelen y'i ta dɔrɔn caw o b'a sɔrɔ a tɔ fɛn fɛn bɛ kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen fana bɛna ka na i minɛ o y'i enfoncé de ye sisan nɔ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ bilen tuguni a fana y'a yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ɲuman ye ka na fara barasisa in kan a bɛ alabato kɛ a jɔra a bɛ seli su saba tile saba a ma dumuni kɛ a ma ji min sɛtanɛ a ye salamu bila tuma min na barasisa ko a ma aa e ko e bɛna fara ne kan k'e bɛna bato kɛ ne y'a sɔrɔ k'e ko ne ka bato cogo ye ja ne y'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka min kɛ bato la ne tɛ se k'a kɛ a n'a ka fila ma ɲɔgɔn na o ee a ko bɔn ne ka bato in ni e ɲɛbɔlen b'o fɛ a ko ne ka bato in ka gɛlɛn dɔɔnin sabula ne delila ka ala sɔsɔ siɲɛ kelen ala sɔsɔ in kɔfɛ ne miiri jigin o jigin n ka o ala sɔsɔ in na o de bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ ne ɲɛna n tɛ se ka sunɔgɔ o de bɛ dumuni fana nege bɔ ne na n tɛ se ka dumuni kɛ o de y'a to ne bɛ se ka mɛn ka ala bato tan cogoya la n b'a fɛ ala k'o yafa n ye n b'a fɛ ala k'o yafa n ye n'i b'a fɛ k'o kɛ o tuma na o gundo de ye nin ye ne ye ala sɔsɔ siɲɛ kelen de o de y'a to ala nin pouvoir sera ka di ne ma

musa o de ye kojugu ye a ko gulɔ min ka nɔgɔn ni nunnu ye k'o de ka nɔgɔn ni nin bɔli ye k'o de ka nɔgɔn ni jɛnɛya kɛli ye ale yɛrɛ o sugandi ja halaki de bɛ cɛ nɔfɛ a bɛna halaki ala k'an kisi kunnagoya ma musa ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ya rabbal alamin sitana ka jan wa a ka farin kojugu a ko o tuma na o bɛ sɔrɔ min ne t'o yɔrɔ dɔn dɛ ne ye san kɛmɛ fila ni san mugan nin n bɛ alabato dɔrɔn de la n tɛ taa foyi la n tɛ hal'a sɔrɔ yɔrɔ dɔn n ka kalandenw ka ca ala ale ka alabato yɛrɛ fɛ ala ye hali bonya k'a ka kalandenw ye musa a ka kalandenw dɔw tun bɛ taama fiɲɛ yɛrɛ de kan bonya fɛ ala ye karama min kɛ cɛ in ye o a ko o tuma na n bɛ yɔrɔ dɔ taamasiyɛn i ye i bɛ taa yen nɔ n'i sera yen nɔ i bɛ karisa masina ni muso masina in bɛ yen i b'o ɲininkali kɛ a bɛ gulɔ d'i ma n'i b'a fɛ ka ne ka nin bonya ɲɔgɔn kɔni sɔrɔ sisan nɔ a sera fili kɔrɔ hmm. ale taara a ye gulɔ san muso fɛ a ye gulɔ min a ye dɔwɛrɛ k'a kun a sura a sulen min kɛ a binna muso in yɛrɛ kan a tilala ka n'a yɛrɛ muso fana bugɔ fo k'o da joli la o bɛ saya ni balo cɛ a bɛ sa wa a tɛ sa mɔgɔ t'a dɔn fɔlɔ
ni dɔlɔ sababu ye dɔlɔ sababu la
parce que ni hakili bɔra yen kaban dɔrɔn a kɛra baganya ye sisan a nana cɛkɔrɔba ɲuman ka taa kiritigiw mɔgɔw fɛ ayiwa ni min filɛ nin ye nin de eh, barisusa ye

o cɛkɔrɔba kelen nana a ma tuguni n'o ye sɛtanɛ ye aa a ko k'a bɛ ten cogo de la k'i k'a dɔn e filɛ nin tɔɔrɔ la bi ne fana tun bɛ e ka tɔɔrɔ kɔnɔna na san kɛmɛ fila ni san mugan sabula ala bɛ ka tanu min da e kan ani ala bɛ ka jɔyɔrɔ min ɲini e fɛ o hasidiya bɛ ne na e fana mɛnna ne nin kan dɛ fanga bɛ ne fana na bi e kan donc n'i b'a fɛ ne k'i jigin ka bɔ nin na sabula i laban o bɛ n'i faga de n'i b'a fɛ ne k'i jigin ka bɔ yan sisan sisan o tuma na n bɛ min f'i ye i fana b'o de kɛ a k'o ye jumɛn ye a ko i b'i sujudu bin ne ye ko ka sujudu bin i ye ko ɔhɔn e ko ne gengennen ne pandilen bɛ jiri la n bɛ sujudu bin cogo jumɛn na a ko i b'a ŋaniya i dusukun kɔnɔna na k'i kunkolo kɔmi a y'a plan ɲɛfɔ a ye a y'a ŋaniya dusukun kɔnɔna na k'a kunkolo kɔmi i n'a fɔ ale bɛ ka sujudu bin sɛtanɛ ye sisan hmm.

donc n'i sera k'i jija ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na a ka ca la ala fɛ i bɛ kisi minnu fana jarabira n'a ye an ka dugawu k'u ye ya rabi hali bi ala ka lasegin di an n'u ma mais Usa Jawara tangananw tɛ yen minnu bɛ se ka hadamaden yɛrɛ kisi ka bɔ sitanɛ ka nin makalibu ninnu ma wa o tangananw bɛ yen

N'a bɛ ka ci la ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ, a y'a ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ, ka n'i sigi a fɛ, a ka tabali sanfɛ. Inchallah Usa Jawara, waati koronna kosɛbɛ. Ayiwa! Parce que je crois match fana bɛ yen à midi . Unhun! Ɛɛ n'o ye an ka denmisɛnw minnu ni olu bɛ U17 olu ka kan ka 3 ème place jouer . Ayiwa! O hukumu kɔnɔna na, an bɛ a yɔrɔ fɛn émission écourter . Ayiwa! Ɛɛ i bɛ dugawu k'an ye. Inchallah . Tile la an bɛ sigi kunbɛn. Vraiment an nisɔndiyara kosɛbɛ.
An bɛ dugawu kɛ. An hakili jiginna koyi.
Inchallah an bɛ dugawu kɛ. Ɛɛ an balima minnu y'an lamɛn an bɛ dugawu k'u fana ye ani an balima silamɛ kelenkelen bɛɛ lajɛlen an balima minnu yɛrɛ jarabira ni nin fɛn cɛjugu ninnu ye k'a ɲini ala fɛ nin sigiyɔrɔ in na ya rabi ala ka bɔda di an ma ya rabbal alamin an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ mɔgɔw ye maa minnu bɛ kuma ɲumanw mɛn ka baara kɛ n'a ye ala k'an kɛ tulo kunnandiw ye tulo kunnandiw bɛ kuma ɲumanw mɛn k'a waleya fana a n'a kɛli a n'a limani ala k'o nɔgɔya an ye ya rabbal alamin o de la an b'a fɔ rabbana ij'alna minal ladzina yastami'unal qawla fa yattabi

Dɔlɔ ani a kɔlɔlɔw inchallah waati cogo kama sa a ye minnu fɔ an ye laadilikanw na an bɛ an wasa don o la Allahu ta'ala k'an n'a yɛrɛ sara hɛrɛ caman na ala ka dɔ fara dɔnniya ninnu kan an b'a yɛrɛ ka téléphone numéro an b'o di aw ma aw ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye soixante-seize trente-deux soixante-seize vingt-deux soixante-seize trente 76 22 bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba ani fila bi wolonwula ani wɔɔrɔ mugan ani fila i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na gulɔ min makhalibi shaitan sitanɛ ka janw de don a bɛ minnu ni a bɛ i porofito kɔnɔna ka masiba ko se a ma o tuma na a yɛrɛ ladilikan minnu fɔ n'o ye suratul bakara o ye mɔgɔ kalannenw ko ye i k'o kalan i ka so kɔnɔ sanga ni waati walima suratul bakara yɛrɛ ni i ma se o la o aya fila laban i ka to k'a fɔ sanga ni waati ka nin kɛ i ka so kɔnɔ ni allahu taala sɔnna ala b'i tanga o tuma na ala ka hɛrɛ ka ala ka hɛrɛ kɛ jamana jamana ala k'a basigi Mark Danbele Musa Baba Sila an bɛ aw fo ni k'aw barika da aw k'an bɛn a ma fɔ assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wabarakatuhu
wa fm ma ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe whatsapp kan i bɛ message ci an ma ni numero in na 00223 70 23 56 37 wa fm aw ka radio